A Liadh Ní Riada, Is dócha nach féidir liom a bheith anseo leatsa ag ceiliúradh ár dteanga gan trácht a dhéanamh ar an stailc teanga a ndeachaigh tú air. Céard a spreag tú chun dul i mbun na mbeartaíochta sin? Bhuel, is dócha i ndáiríre, an chúis gur bheartaíos ar an stailc teanga sin, nó ar aghaidh a thabhairt air sin, ná mar Feisire Eorpach, tá sé de cheart agam labhairt i mo theanga dúchas. Agus cé go bhfuil maolú ar an teanga, ciallaíonn sé sin nach bhfuil ateangaireacht ar fáil dom i ngach coiste. Agus bíonn cead agam Gaeilge a labhairt uair sa mhí sa bplenary nuair a bhímid i Strasbourg, nuair a bhímid ag vótáil. agus do thosnaíos ag ceapadh, dá mba rud é go mbeinn tar éis teacht sall go dtí an Eoraip mar Feisire agus gan agam ach Gaolainn, go mbeadh orthu seirbhísí a chur ar fáil dom. So bheartaíos ar dul ar stailc teanga agus chiallaigh sé sin ná rabhas ach chun Gaolainn a labhairt i gcomhair an seachtain sin agus sin rud a dheineas istigh sna coistí do labhras Gaolainn agus do cuireadh stop liom mar ná rabhas ag labhairt Béarla. Dúirt an cathaoirleach liom, dúirt sé, mura bhfuileann tú chun Béarla a labhairt, ná labhair in aon chor. So do leanas ar aghaidh ag labhairt Gaolainn agus is dócha gur chuir sé sin i bhfeidhm, chuir sé i bhfeidhm ar daoine go mór, is dócha go bhfacadar, go rabhas ag seasamh suas d'ár gcearta teanga agus d'ár gcearta dúchas. Ach cibé ar bith, tá deireadh ag teacht leis an maolú anois, sa Bhruiséil ar aon nós. Do bhí, ach i gcónaí bímse ag rá leo, ní mionteanga í an Ghaeilge, is í an príomhteanga na tíre seo í, agus mar sin ní chóir a bheith ag tabhairt ísliú céime di a bheith ag glaoch mionteanga air, now tá tíortha eile gan dabht agus glaonn siad mionteanga ar na teangacha acu san, agus bhíodar ag tacú go mór liom, abair na Catalans, muintir na mBascaigh, you know, so bhí go leor daoine eile go raibh ag teacht amach ag tacú liom faoi sin agus tá súil agam i gceann cúpla mí go mbeidh éisteacht againn mar gheall ar chearta teangan agus is dócha cuireann sé isteach, tá go leor tíortha ann mothaíonn san chomh maith agus cuireann sé isteach ar cearta daonna mura bhfuilid ábalta ar a theanga dúchas a labhairt. So táimid ag tabhairt aghaidh ar sin san Eoraip ag féachaint cad is féidir linn déanamh chun b'fhéidir European Directive a chur i bhfeidhm ó thaobh cúrsaí teangan de.
Bhuel, is dócha go bhfuil rudaí ag athrú, cé nach bhfuil siad ag athrú sciobtha go leor b'fhéidir, tá críoch ag teacht leis an maolú sin anois. Níl, i ndáiríre. Nuair a chuireann tú, mar, is dócha, níl an traenáil, b'fhéidir, ar fáil go fóill, sin, sin an leathscéal a thugann an rialtas. Agus, i ndáiríre, mura mbeidh deireadh curtha leis an maolú go hoifigiúil i gceann cúpla bliain eile, ní bheidh siad in ann, you know, caillfimid an stádas. Agus sin rud a chuir Bairbre de Brún ó Sinn Féin, is ise a ardaigh an cheist ar dtús nuair a bhí sí mar Feisire Eorpach agus dúirt sí go gcaithfeadh, go gcaithfeadh an Ghaolainn stádas oifigiúil agus bheith ar comhchéim leis na teangacha eile san Eoraip. agus tá an rialtas seo go hainnis, tá siad ann, tá drogall mór orthu, tá leisce orthu ó thaobh aghaidh a thabhairt ar chúrsaí teanga, go háirithe san Eoraip agus go háirithe anseo chomh maith. Cuimhnigh air seo, bhí 8 milliún ag an rialtas nár chaith siad ar an nGaeltacht agus do chuireadar ar ais é agus tá sé sin scannalach mar tá caint ar airgead a bhí ann i gcomhair cláracha, i gcomhair tacú leis an Ghaeltacht agus you know níor chaitheadar an t-airgead sin agus tá sé sin náireach agus tugann sé sort of leid duit ar an dearcadh b'fhéidir atá ag an rialtas maidir le cúrsaí Gaeilge. An argóint ar an taobh eile ná nach bhfuil na dlítheangeolaithe againn agus nach bhfuil daoine d'ardchaighdeán againn chun dul i mbun na postanna seo chun gach rud a aistriú go Gaelainn. Ach tá, agus is dócha caithfidh tú tosnú in áit éigin agus an traenáil ceart a chur ar fáil agus tá áiteanna ann go bhfuil ag cur an traenáil sin ar fáil agus dá mbeadh fhios agatsa mar scoláire, abair, a dhul go dtí an ollscoil go bhfuil leithéid de phost ann in ar an lae, thabharfadh sé spreagadh duit mar bheifeá a rá leat féin bhuel, gach seans go mbeidh mise ábalta post a fháil thall san Eoraip.

Agus deirtear liom, brón orm, tá tú ag labhairt i mBéarla, tá do theanga agat anso. Agus an freagra a thug mise orthu ná, no, ní hin mo theanga, is Éireannach mé, níl Gaeilge anseo. Nuair a bhímse ag caint istigh sa Plenary, agus labhraím an Ghaelainn mar úsáidim í gach aon mí go mbíonn an seans agam chun an Ghaelainn a labhairt, agus sin é an t-aon uair gur féidir dom, ach bíonn orm rá leis na hateangairí agus bíonn orm eolas, bíonn orm rá leo roimh ré, táimse chun Gaelainn a labhairt anseo, you know, ní tharlaíonn sé. automatically mar a déarfá, bíonn orm an t-iarratas a chur isteach gach uair, so cé go bhfuil stádas oifigiúil againn, níl sé ag obair i gceart agus caithfear, mar a deirim, an t-aon tslí chun tabhairt ar an fadhb seo ná deireadh a chur leis an maolú agus na daoine a thraenáil agus iad a thabhairt sall. Agus nílim ag caint ar, abair, go mbeadh na mílte ateangairí ar fáil domhsa, d'fhéadfaidís i bhfad níos mó ná san a dhéanamh, d'fhéadfaidís i bhfad níos mó, abair, comhoibriú a dhéanamh le daoine sa tír seo, scoileanna, scoláirí, an saghas sin rud ar fad, d'fhéadfaí an-chuid forbairt a dhéanamh ar an Ghaelainn. Agus tá go leor daoine thall sa Bhruiséil go labhrann Gaelainn chomh maith. Tá pobal faoi leith ann go mbíonn ag labhairt Gaelainn. So níleann tú caint ar díreach feisire amháin, tánn tú caint ar pobal i bhfad níos leithne ná sin, go bhféadfaidís freastal a dhéanamh air sin chomh maith.
Ar bhealach ní fiú faic é an stádas oifigiúil sin a baineadh amach in 2007. Bhuel, caithfear ní fiú faic é mar atá sé faoi láthair ach Ciallaíonn sé sin go gcaithfimid leanúint ar aghaidh agus an brú a choimeád suas ar an rialtas chun deireadh a chur leis an maolú, mar tá an toil ann sa pharlaimint agus mar a deirim, is an easpa toil ón taobh seo atá sé ag teacht. So caithfear, agus mar a deirim arís, tugann sé leid ar an tuiscint agus an easpa toil atá ag an rialtas i dtreo ní amháin an Ghaelainn ach i dtreo ár gcultúr, i dtreo ár ndúchas, i dtreo an Gaeltacht. Tá sé forleathan. Céard is brí le Oireachtas na Gaeilge duitse? Bhuel, is Ócáid iontach é chun bualadh le cairde, ní bhuailim leo ach uair sa bhliain, abair, agus mar sin is caidreamh iontach atá ann agus tugann sé lucht na Gaeilge agus lucht na Gaeltachta le chéile chun caint agus ceol agus craic a bheith againn in Éirinn, is party mór atá ann agus tugann sé aitheantas don chultúr, tugann sé aitheantas dár dteanga, tugann sé aitheantas don cheol, gach rud agus tá sé go hiontach a bheith anseo, caithfidh mé a rá, bíonn spraoi agus spleodar ann agus daoine óg agus aosta, níl aon. Bhfuil a fhios agat, ní hea, ní d'aon ghlúin amháin é, is do gach duine é. Agus is cuma mura bhfuileann tú ach cúig, nó má tánn tú seasca nó seachtó, ochtó, leanann sé, trasnaíonn sé gach teorainn ó thaobh aoisghrúpa de. Agus is iontach an rud é sin, go dtagaimid le chéile uair sa bhliain chun ceiliúradh a dhéanamh ar cé hé sinn féin. Ar ghlac tú féin páirt in aon chomórtas ariamh ag Oireachtas na Gaeilge? No, níor dhein. Chuir sin an-iontas orm. B'fhéidir an dreas cainte.
No, bhfuil a fhios agat níor dhein, cé go mbím ag seinnt ceoil, ach níor, ní raibh riamh an dúil sin agam is dócha dul in iomaíocht nó dul i comórtas ó thaobh cúrsaí ceoil de, nó cúrsaí amhránaíochta. Is maith liom bheith á dhéanamh ar bhonn go dtaitníonn sé liom seachas a bheith ag dul in iomaíocht. Ach is breá liom bheith ag éisteadh le daoine eile, beidh mé ag éisteadh le Corn Uí Riada gan dabht, agus ag éisteadh go cruinn leis anocht.